igbo ndị ọma ekene m unu nwanne unu nwoke na nwa unu abịakwala ọzọ bụ maazị Michael anyị maka ihe nkụzi anyị banyere ilu igbo na otu o si enyere ndụ anyị aka n'izu gara aga anyị kọwara ọtụtụ ihe maka ndụ na otu ilu igbo si wee metụta ndụ anyị dị nke na-egosi anyị na o nwekweghị ihe anyị bụ na-ewezụga ndụ ma ndụ agaghị adịkwa ụtọ ma ọ bụ na anyị enyeghoro ndị agbata obi anyị aka n'izu nke tata anyị ga-ebidokwa ọzọ n'ịkọwa ịgakwa na-agakwa n'ihu n'ịkọwa maka ndụ na otu o si ịkọwa maka ilu Igbo na otu o si enyere ndụ anyị aka na itinye uche n'otu Chukwu oke abịama sikwere wee mee ka anyị si n'ilu Igbo a wee na-adịkọ ọnụ dịka ofu mmadụ n'ebe Chineke nọ ilu nke mbụ m ga-akọwa tata bụ nke na-ekwu na ofu onye anaghị ejide ọkụkọ n'ụzọ dị ogologo i nee ilu anya ị ga-ahụ na o metụtara ndụ anyị dị metụkwa agbata obi anyị ọ dị ka onye na-asị na ofu osisi anaghị emebe ọhịa ofu onye anaghị ejide ọkụkọ n'ụzọ dị ogologo gosiri na anyị chọkwara enyemaka mmadụ ibe anyị na ọ bụghị sọsọ anyị nwa ga-emeli ihe ọbụla ma ọ sọgodi gị nwee ego n'elu nwee ego n'ala ofu onye anaghị ejide ọkụkọ n'ụzọ dị ogologo ọ na-egosi na ihe sibere gị ike na ọ mmadụ ga-enyere gị aka n'aka nke ọzọ kwa ihe sibere mmadụ ibe gị ọkwa gị nwa ga-enyere aka ofu onye anaghị ejide ọkụkọ n'ụzọ dị ogologo anyị chọrọ enyemaka mmadụ ibe anyị o gosiri na anyị chọkwara mmadụ ibe anyị ya n'ilu igbo a marakwa na mmadụ ibe gị dị mkpa na ndụ ị dị na agbammbọ ọbụla ị na-eme enwekweghị ihe ga-eme ka sọ gị nwa melie ya n'ịgakwa n'ihu ka anyị nekwe ilu nke ọzọ sịrị na a nyụkọọ mmamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ nke a bụkwa nke na-ekwu na ihe e mekọrọ ọnụ na-aka ihe e mekọrọ ọnụ dị mma ọ na-aka ada ụda ọ bụrụ ebe a na-atụ alo onye nke a tụta alo onye nke a tụta alo na ọ na-aka ada ụda dịka ndị nwere nzukọ a na-atụ alo ihe a ga-eme ka obodo gaa n'ihu ihe a na-eme ka e nyere onye mmadụ aka ọ bụghị sọsọ alo ahụ ị tụtara ka a ga-eji wee mee ihe ilu a na-egosi na onye a tụta alo onye nke a tụta alo anyị enwe ezigbo ihe mmasị ọ na-egosikwa na onye nke a weta kọbọ onye nke a weta peni anyị enweta ego anyị ga-eji nyere onye nọ na mkpa aka ofu onye anaghị emeli ya Eh, ya ka ilu nke atọ ji wee na-asịkwa anyị na onye nwere mmadụ nwere ego onye nwere mmadụ nwere ego a na-egosi n'agbanyeghị ego ọbụla ị nwere na ndụ onye dị na mmadụ sokwa n'ihe a na-eme maka na ọ na-abụ dịka m kwuru na mbụ na ọkọ kọwa mmadụ ibe kọwa mmadụ ibe anyị na ọ mmadụ ibe anyị ka anyị na-ejekwuru ihe sibere bụ ike n'agbanyeghị ego ọbụla ị nwere o nwere alo ego na-ama atụtara gị mana ihe ị ga-eme bụ ijekwuru mmadụ ibe gị ya ka e ji wee sị na onye nwere mmadụ nwere ego hmm? ya ka ndị Igbo ji abakwa n'afa sị nwa ka ego o nwerọ ihe dị ka nwa o nwerọ ihe dị ka mmadụ wee nye anyị ejine maka na ị nwere ego na-akpafusi na-emezi omume na-adanyeghị adanye ọ eziokwu na ndụ a na-adị ugbu a na a na-egotezi nwa n'ahịa mana panadol na paracetamol abụrọkwa ofu nke e gotere n'ahịa bụ nke e gotere n'ahịa nke ndị oyibo na-akpọ biological bụkwa nke a na-akpọ biological ha ncha bụ nwa mana ị gaghị eji ha atụnyere ego ego bụ ego nwa bụ nwa ndị Igbo wee na-aba afa sị na nwa ka ego nya ihe ihe a niile na-akọwara anyị bụ o nweghị ihe ị kpara n'ego ewere etụnyere nwa ile anya mmadụ ibe gị nwere ike inye gị ego mana ọ sọ Chineke na-enye nwa ya mere ndị Igbo ji abakwa afa sị chi na-enye nwa omume ọbụla ị na-eme na ndụ a tụọ ilu Igbo mara ka o si metụta gị mara ka o si dịara gị eh? ilu nke ọzọ na-ekwukwe na mmadụ anaghị enye ihe ọ na-enweghị kedu ihe ọ pụtara agwọ ga-amụ agwọ oke ga-amụ oke nkịta ga-amụ nkịta ọ bụ na ị nweghị udo n'ime gị nweghị ihe ị ga-enye mmadụ ibe gị ndụ agaghị adị ụtọ mana ọ bụ na ị nwere udo n'ime gị inye mmadụ ndụ nye mmadụ udo ọ dịa ndụ o nwere onye kwesịrị ikolopụ mana ọ bịa gị nso inye ya udo inye ndụmọdụ ịfụ na ọ ga-adịpụ echi ndụ ya ga-etokwa ogologo ọ ga-esikwa na ya too chineke ọ ga-esikwa na ya kwupụta ịdị mma chineke nya ka anyị hapụ na ikolopụ iji ụwa mara na chineke anọrarị na mbụ were inu okwu gbaa ndị nna nna anyị ha ume gbaa ndị ọwụwa anyanwụ gbaa anyị ume sị anyị jisie ike o tee aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma nya o nweghị onye ga-enye gị ihe ọ na-enweghị ihe a niile a na-achọ mmadụ nwere anyị ga-anata n'aka ya abụghị sọ ego nke ka mkpa bụ ezi omume na ezigbo ndụ marakwa na igbo sịkwago na oji nwayọọ anaghị emerụ ahụ ị na-agba mbọ na-eme gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi jirikwa nwayọọ mara na o tee aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma i jiri nwayọọ ị gaghị emerụ ahụ i jiri nwayọọ ọ ga-adịrị mụ na gị na mma anyị ga na-agakwa n'ihu mana amaara m na ọbụnadị ndị nne na nna anyị ha ndị nọ ndị mba ofesi na ha ga-esi na nke a wee mụtakwa ihe mgbe m na-asị na nke tata dị maara anyị mma mana chukwu kwado echi ga-aka mma ekele m unu ekele m unu kelee unu ọzọ sị unu marakwa na ogwumagana sịrị na ya agaghịkwa eji na ọkụ na-agba n'agụ wee hapụ ije ngara nne na nna ya kụziere ya ejikwene maka na ihe ụwa na-ekoropụ wee chefuo ezi omume ejikwene maka na ihe na-esiri gị ike wee chefuo ezi omume ejikwene maka na ihe na-esiri gị ike wee sị na onwezighị uru mmadụ ibe gị maọbụ agbata obi gị bara o nweghị ihe dị ka ijikọ ihe ọnụ asị m unu na nke tata makarịsịa mana Chukwu oke abịama kwado ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrị anyị na mma jigidesie ezi omume ike o nweghị ihe dị ka ilu Igbo ọ bụ na ị maghị ya na-akpụdebe igwe okwu anyị a nso oge ọbụla n'ime izu ụka ka i wee na-ahụ ka ndụ ka i wee na-ahụ na o tegori Chukwu okike abịama ji wee gụnye ndị Igbo si na ọ ga-adịrị anyị na mma site n'ịtụpenye azụ ahụ okwu agbamume anyị ga-eji wee na-adị ndụ asị m na m kenere na mbụ mana ana m ekene gị onwe gị n'ụzọ pụrụ iche n'isonye m n'igwe okwu a ọ bụrụ na tata bụ mbụ gị gbaa mbọ tinyere m aka na mgbịrịmgba a ka anyị nwekwe na-aga marakwa na tata dị mma mana echi ga-aka mma ndewonụ